Asalamu alekum waramatulahi wabarakatuhu an bɛ ala fo an bɛ ala tanun an bɛ ala barikada an bɛ masa fo masa min se ka fo ka se a dan na an b'a tanun masa min se ka tanun ka se a dan na ɛlɛn ni an b'a fɔ ko a ni ce a ye nɛma minnu k'an ye a yɛrɛ y'a ɲini ko n'aw bɛ ne ala barikada ne ala bɛ dɔ fara aw ka hɛrɛ kan ala barikada de ka di ala ye k'a fɔ ala ni ce o bɛ fɔ cogo di o fɔ cogo dɔ ye i k'a fɔ i da la subahanallahi alihamdulilahi rabil alamin o ye da ka ala barikada ye ala ko suma filanan farikolo ka ala barikada o dɔ ye ka farikolo labila ala ye ɲɛ k'o kɛ ka halala filɛ k'o kɛ ka kuranɛ filɛ o ye ɲɛ ka ala barikada dɔ ye tulo k'o kɛ ka ala ko lamɛn o ye tulo ka ala barikada dɔ ye nun k'o kɛ ka kasaw lamɛn daga kɛmɛ kasa minnu ma e ye o ye nun ka ala barikada dɔ ye farikolo fan bɛɛ ka ala barikada o de ye k'a jira ala la ala e de nin di ne ma o tuma na n b'i barikada n'a ye i ko n ka min kɛ n'a ye n b'o kɛ i ko n kana min kɛ n'a ye n b'o to yen donc an bɛ ala fo k'a barikada k'a barikada n'an da ye k'a barikada n'an kɛwale fana ye jɔn bɛ ala barikada fana n'i ka sɔrɔ ye garisigɛ mun n'a y'a d'i ma k'a don ala ko da fɛ o ye ala barikada dɔ de ye tan i ka waati ka waati dɔ lajɛ ka ala ko bila o kɔnɔ o kɔrɔ k'i ye ala barikada fana waati kɔnɔ donc an bɛ ala fo ka nɛma ɲinin a fɛ a k'a kɛ an kuntigi kan a n'a ka somɔgɔw a n'a ka sahabaw an filɛlikɛlaw diɲɛ fan o fan mɔgɔ o mɔgɔ sɔgɔn b'an na nin waati in na diinɛ kalanbulon kɔnɔna na an ka folikan bɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma arabuw b'a fɔ u ka kuma dɔ la ko waati bɛɛ n'a kuma de don jɔyɔrɔ o jɔyɔrɔ min ka kan ka fɔ yen o ka kan ka fɔ yen o de fana ka kan ka fɔ yen fana n'i y'o fɔ i ye fɛn fɔ min ka kan ka fɔ N'i y'o fɔ i ye mɔgɔw bila waleya kɛli la u bɛ se ka nafa sɔrɔ min na ka tɛmɛ i ka fɛn wɛrɛ fɔ min tɛ o waati kɔnɔ an bɛ waati min kɔnɔ an bɛ kalo de kɔnɔ kalo min n'a ka bon ni san kalo bɛɛ ye sunkalo ka bon ni san kalo bɛɛ ye sunkalo de ye kalo ye kalo ɲɔgɔn tɛ don kalo ɲɔgɔn ma da don n'i ko baraji kalo tɛ diɲɛ kɔnɔ maa bɛ se ka baraji sɔrɔ kalo mun na ka tɛmɛ sunkalo kan n'i ko jurumu yafa kalo tɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ bɛ se ka jurumu yafa sɔrɔ kalo min na ka tɛmɛ sunkalo kan n'i ko fɛn o fɛn alijanna yɛrɛ sɔrɔli sunkalo ɲɔgɔn tɛ yen alijanna sɔrɔli la wa ala yɛrɛ kɛmɛ k'o layidu ta kalo kelen min kɔnɔ o ye sunkalo de ye sunkalo tan fɔlɔ a tan filanan a tan sabanan ala ye waleya mun layidu ta sunkalo kɔnɔ o tɛ diɲɛ kalo si kɔnɔ ka tan kelen ta foyi tɛ sɛbɛn yafa kɔ ka tan kelen wɛrɛ ta foyi tɛ sɛbɛn hinɛ kɔ wa a yɛrɛ de o bɔ a yɛrɛ la fana han ka tan kelen wɛrɛ ta foyi tɛ sɛbɛn kan hɔrɔnya tasuma kɔnɔ don ni sunkalo tɛ o tɛ diɲɛ kalo si la donc o de hukumu kɔnɔ an b'a dɔn ni sunkalo jɔra ala ka kaloba jɔra jurumuyafa jɔra baraji ɲinini jɔra yɛrɛdi ala ma jɔra ni yɛrɛ saniya ka ni dege ka ni entraîner ka ni former ni ka formation ala yɛrɛ gasi sigili k'i dege a la n'i ma deli ka dege a la k'i dege a la sunkalo de b'a kɛ ale nana de ka farikolo ni ni former k'u golo dogi k'u ɲɛsin ala ma ni baara ɲuman caman ye i n'a fɔ aw bɛ min kala ma ni o bɛ kan ka kɛ sunkalo kɔnɔ don an bɛ waati min kɔnɔ sisan sunkalo tile tan fɔlɔ o tɛmɛna tile tan filanan o tɛmɛna n'ala sɔnna ma sini dimansi n'o tile binna mali la yan ani diɲɛ fan o fan minnu bɛ yen ni anw ni olu ye sunkalo daminɛ ɲɔgɔn fɛ tan sabanan bɛna daminɛ o tuma na jamana in kɔnɔ ani diɲɛ fan tan naani bɛɛ lajɛlen la tan sabanan in mun don tan damadɔ bɛ ala kira ko k'ala y'o tan damadɔ di a mantonw ma a ma tan mun di manton wɛrɛw ma u nafa bonya kosɔn o tan dɔ ye jumɛn ye muharamu tile tan jɔminɛkalo tile tan ale ye tile tan ye tan mun don n'ala kira kelen tɛ sɔlalahu alehi wasalama o tan in ɲɔgɔn ma di manton si ma ka da nafa kan tan wɛrɛ bɛ yen tan mun dira alakira mantonw ma n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma di manton wɛrɛ ma o ye tan jumɛn ye selibakalo tile tan o fana ɲɔgɔnna ma di o kuma na manton wɛrɛw ma tan mun n'an b'o kɛ tan sabanan ye o de ye nin tan in ye sunkalo tile tan laban ɛɛ an badenw ala ko ale ni mɔgɔ ko o tɛ kelen ye ni mɔgɔ ye ko daminɛ plus ko bɛ kan ka taa a fanga bɛ dɔgɔya plus ko bɛ kan ka taa ni sɔrɔ b'a la a sɔrɔ bɛ dɔgɔya plus ko bɛ kan ka taa ni nafa b'a la a nafa bɛ dɔgɔya mɔgɔ yɛrɛ plus bɛ ka taa ɲɛnamaya kɔnɔ i fanga bɛ dɔgɔya i ka se bɛ dɔgɔya i ka fɛn caman bɛ dɔgɔya mais o tɛ ala ko ye ni ala ko bɛ kan ka taa ala ko bɛ bonya ka taa fɛ de o la n'i donna alako la limaniya bɛ bonya de ka taa fɛ a man ka jigin n'i ka limaniya tora ka jigin bɛɛ o tɛ tamasiyɛn ɲuman ye hadamaden na parce que alako de don ale bɛ yɛlɛ de a tɛ jigin donc sunkalo tile tan fɔlɔ i y'a ye filanan sera i y'a ye mais ja sabanan de valeur ka bon n'a bɛɛ ye o de nafa ka bon n'a bɛɛ ye donc an bɛ mɔgɔw ladi minnu b'a la ka saliya alako la a kana saliya ala ko la dɛ n'i ye tan fɔlɔ kɛ k'i b'i ni ta k'i ye dɔ kɛ i ma foyi kɛ e kuma mara ma se tan filanan ma ee n ye dɔ kɛ ɲinɛ kɔni ne yɛrɛ ma deli ka se nin ma na n k'a bila yan i bɛ k'a bila yɔrɔ la a man ka bila yɔrɔ min na dɛ i bɛ ka ban ka se yɔrɔ min ma o de y'a nafama yɔrɔ yɛrɛ ye tan sabanan tan sabanan a m'a ye alakira ko ko tan sabanan in o ye kan hɔrɔnya ye tan fila tɔ yafa ani hinɛ mais tan sabanan ko k'i kan hɔrɔnya ale valeur ka bon ni yafa ye ale valeur ka bon ni hinɛ ye ko k'i kan yɛrɛ de hɔrɔnya k'a confirmer e tɔgɔ effacera ka bɔ jahanama kɔnɔmɔgɔw la hali n'i ka baara ma se k'i s'a ma ni ala de y'o e ta k'e tɔgɔ don o kɔnɔ a banna baara se ka mɔgɔ se fɛn ma o de ye kan hɔrɔnya ye mais baara bɛ mɔgɔ se yafa ma i mana kɔlɔsi ta k'ala yafa deli ala bɛ yafa mais ala ka o yafa in est-ce que o kɔrɔ ko n yafara i ma fɔ ka taa i sa de ayi i ye yafa ɲini sansan ko min na o de yafara n'i ye yafa kɔlɔsi bila ka taa ko wɛrɛ kɛ o jurumu bɛ sɛbɛn o n'i ko ala ka hinɛ la ala hinɛna ala bɛ hinɛ la mais est-ce que ala b'a confirmer de k'a fɔ ka hinɛ banna non kana kana ko kojugu wɛrɛ kɛ dɛ sinon hinɛ bɛ bɔ yen dɛ mais k'ala kan hɔrɔnya ale ye mot ye ale itiku itiku k'i kan hɔrɔnya o kɔrɔ e tɛ segin bilen wa e ma da segili kan bilen o yɛrɛ tɛ e se ka foyi kɛ ni ala la bilen mun b'a to ne bɛ dimi k'i ka hɔrɔnya in bɔ a ma o tɛ kɛ bilen bon o bɛ tan kelen min kɔnɔ o ye tan laban de ye donc an kana sɔn fiyewu sitane k'an nɛgɛn a t'an ka hɛrɛ fɛ ale b'an bali chaque fois an ka hɛrɛ ko de la sunkalo setɔ don a dumama yɔrɔ ma tuma min na i tɛ se ka taa misiri la bilen a bɛ ka s'a dumama yɔrɔ tuma min na i bɛ i bɛ wurudi dabila i bɛ kɔlɔsi bila i tun y'a daminɛ ni fanga o fanga ye e b'o bɛɛ benben benben benben a kuma na tan yɛrɛ laban yɛrɛ min ka kusa n'a bɛɛ ye n'ala ma farati e tɔgɔ tɛna ye o la o ye tɔgɔ yera min fana n'o ye yafa ye i bɛna tila ka taa ɛ eh, n'a ye bali nin kɔni na o de ka gɛlɛn n'i m'o sɔrɔ tan laban in sisan a bɛna mun kɛ k'i ka yafa tiɲɛ a bɛna mun kɛ k'i ka hinɛ tiɲɛ i y'a ye i ka alako bɛ kɛ ala sunkalo tun jɔra e tun bɛ yen sisan sunkalo sara ala e taara n'i ye muso ye i bɛ disa bila i tun bɛ ko min ta sunkalo kɔnɔ i bɛ mɛsi ta kun i ye fɛn fɛn bila sunkalo gasi kɔrɔ sunkalo mana taa i bɛ tila ka o bɛɛ ta est-ce que ala ko y'o de maa min ye ala gasi sigi sunkalo kɔnɔ sunkalo banna i ye ala gasi wuli est-ce que ala ko ye o de ye wa est-ce que ala y'a fɔ e ye kalo tɔw jurumu tɛ sɛbɛn e kunna wa la o tɛ o donc o la tan laban in nafa mun b'a la nin ye a nafa dɔ ye n'a tun jɔra kira tun bɛ sunɔgɔ ban pewu ka bɔ a yɛrɛ kun kan kelen kira tun bɛ sunɔgɔ ban ka bɔ a ka denbaya kan ni nin tan laban in tun tɛ kira tun t'a ka denbaya sen don seli la o kira bɛ seli su fɛ k'a ka denbaya to sunɔgɔ la an ba ayisa b'a lakale ko kira tun bɛ seli ale bɛ sunɔgɔ la kira ten datɔ kira b'a bolo kɛ k'ale sen puse ka bɔ yen k'a ten da mɛ a t'a lakunu k'a ka seli mɛ kira b'a ka denbaya lawuli ka fara a kan ko mun na est-ce que o ye ko fitinin kira k'a fɔ a da la sahabaw ni tan laban in jɔra a ye sentiri siri a ye dɔ fara a ka cɛsiri jala kan bato cɛsiri jala a ka dɔ fara o kan a ka a ka dɔ fara a ka denbaya fana ka cɛsiri jala kan k'u lakunu a ka ɲɛsin ni ala ma tan laban in gundo mun b'a la ala de b'a dɔn tan laban in sunkalo yɛrɛ sara labɛnnen bɛ ala bolo k'a di sunbaatɔw ma tan laban de kɔnɔ u ka ijaza u ka kɛlen waleɲumandɔn sara o bɛ di sunbatɔw ma tan laban de kɔnɔ kelen kelen kelen kelen n'i y'i ta kɛ sunaa ye ka seli dabila ka nafila seli dabila ka fɛn bɛɛ dabila n'i bɛ farati sara tɛ ka d'i ma koyi ɔ e ta bɛ kɛ i y'a kɛ mun kɔnɔ e ta bɛ dan yen ala b'a mɛlɛkɛw a ye tan fɔlɔ min kɛ a y'a ta dan yen donc o la tan laban in tan laban don min ala yɛrɛ bi sɔrɔ tan laban mun kɔnɔ ala y'a ɲini a ka sɔrɔ tan laban mun kɔnɔ ala y'a ka yafa tɔ yɛrɛ bonya ka s'a dan na ale ale yɛrɛ ala ka dan maa t'ala ka dan dɔn tan laban mun kɔnɔ ala ka hinɛ dan tan laban mun kɔnɔ ala ka kan hɔrɔnya dan tan laban mun kɔnɔ wa hami ka dilan ka jɔrɔna ban tan laban mun kɔnɔ o de ye nin tan laban ye mɔgɔ kana sɔn tan laban in ka jɔ ka taa sa k'a sɔrɔ i découragélen bɛ ala ko la n b'a f'i ye n'o kɛra o kɔrɔ n'ala ma fara e kan e tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ jɔn kunnangow la donc tan saba min dira ala kira mantɔn ma muharam tile tan selibakalo tile tan nin kalo in tile tan laban tanw don tan mun ɲɔgɔn t'ala ka tanw na et puis a bɛ waati minnu kɔnɔ ale ta bɛ waati min kɔnɔ tɔw t'o kɔnɔ muharam bɛ tile kɔnɔ selibakalo bɛ tile kɔnɔ ani su kuranɛ b'o fɔ wa layalin ashiri ale fana bɛ su de kɔnɔ nin tan laban in bato a bɛ su de kɔnɔ bon su bato ni tile bato danfara ka bon dɛ n'an bɛ kira kɔni kɔ nɛɛma ni kisi b'a ma kira n'a ka kiraya alijanna de y'ale ta ye Jahanama y'a ta ye a bɛ baraji sɔrɔ sira dɔn a bɛ ala ka hinɛ sɔrɔ sira dɔn a b'a dɔn nin waati ni maa min girinna ka wuli ala nɔfɛ i b'a sɔrɔ o la kira tun mana nin tan in tun mana sɔrɔ a ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ ala kira ye sunkalo kɔnɔntɔn de kɛ sunkalo kɔnɔntɔn mais a kɔnɔntɔn in bɛɛ la ala kira nɛɛma ni kisi b'a ma tan laban in na a tun b'a ka denbaya kunu ka fara a kan a bɛ ɲini an yɛrɛ fɛ n'an wulila k'an bɛ alijanna fɛ aa n'an den an ka denbaya t'an jugu wɛrɛ ye an k'u fana kunu ka fara an kan o de la tan laban in mana jɔ mun de kan ka k'a kɔnɔ min kan ka k'a kɔnɔ o filɛ a fɔlɔ seli o de y'a fɔlɔ ye nafila seli o de y'a fɔlɔ ye ka wuli ka jɔ i sen kan ala ye i bɛ se jɔ o jɔ la i k'o kɛ ala ye walima ala kira tun bɛ jɔ mun kɛ n'o o dɔnna jɔ tan ka tan ni fila kɛ safi ye ka kelen kɛ witiri ye k'a laban a kɛtɔ i fɛ i k'i jija i ka kuranɛ kalan a kɔnɔ k'a janya walima i ka kuranɛ jigi a kɔnɔ diyagoya tɛ i ka taa kɛ misiri kɔnɔ diyagoya tɛ i k'a kɛ so kɔnɔ a kɛli ka nɔgɔ e ma yɔrɔ mun n'i bɛ limaniya sɔrɔ yen n'i bɛ farifoni sɔrɔ yen n'i bɛ kuraji sɔrɔ yen taa kɛ yen i ni olu k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ n'i kɛra mɔgɔ ye kuranɛ bɛɛ t'i kun na i kɛra mɔgɔ ye se kuranɛ kalan na ala y'i sɔn kuranɛ sura mun na i jija i ka tan in kɛ ni o kuranɛ sura in bɛɛ ye su o su donc a su in tan fɔlɔ bato fɔlɔ min bɛ kɛ a kɔnɔ o ye seli asɔlatu seli seli mun na seli parce que seli de bɛ sufɛ bato bɛɛ ɲɛ i bɛna fɛn fɛn fɔ ko mɔgɔ k'o kɛ sufɛ o bɛɛ bɛ seli la fɛn bɛ seli yɛrɛ la o t'o la ni ala ko suma don ala ko suma bɛ seli la seli yɛrɛ ɲɔgɔnna ala ko suma la tɛ ni kuranɛkalan don kuranɛkalan bɛ seli la seli yɛrɛ ɲɔgɔnna kuranɛkalan na tɛ ni yɛrɛ dɔgɔya don seli la ɲɔgɔnna madɔgɔya la tɛ ala ɲɛ kɔrɔ a jɔn b'a sen kan ala ɲɛ kɔrɔ kɛlɛw jɔli t'a ɲɛ a b'a biri ala ɲɛ kɔrɔ kɛlɛw birili t'a ɲɛ a b'a ten da ala ɲɛ kɔrɔ kɛlɛw o y'a dan de yɛrɛ dɔgɔya dan de ye ten dali ye ala ye o la ten man ka da danfɛn si ye fo ala parce que ten da dugukolo sanfɛ fo ni ala ye yamuru di ko ka ten da mɔgɔ min c'est comme an fa adam ala ko mɛlɛkɛw ma usujudu li adam mɛlɛkɛw a y'aw ten da an fa adam hali ni o aya in fɔra dɔnnibaa dɔw bi siran ka kɛ ten da yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ ka da ka ten man ka da foyi ye fo ala mais dɔnnibaw y'a jira k'a fɔ ala mun ni ten bɛ da ye n'o ko k'i ten da min fana ye i k'i ten da o ye o la i m'i ten da o ye i ten da ala ka yamaru de ye i m'an fa min kɛ ala ye donc mɛlɛkɛw y'u ten da an fa adamu ye parce que ala y'u bila a la donc n bɛ fɛ ka mun fɔ tan laban in bato fɔlɔ o ye seli ye a ye seli a kɔnɔ wa a y'a seli jɔ janya fana hali n'i bɛ se k'a kɛ ni suran tan b'i kun na i jija jɔ kelen o jɔ kelen n'i mana fatiya kalan suran tan in bɛɛ kalan seli jɔ jan o de ka di ala ye ka tɛmɛ seli jɔ surun kan o la kira y'o dɔn kira tun b'o de kɛ sahabaw tun bɛ seli kira kɔfɛ u y'a lakali a fɛn in seli kira kɔfɛ n'i y'a kuma lamɛn aa dɔw yɛrɛ y'a ɲini k'olu tun bɛ ɲini ka boli se kira ye bakara ta k'o ban ka alimran ta k'o ban ka nisayi ta k'o ban ka mayida ta u fɛn fɛn kumana ala kira ka kɔfɛ seli kan a ye taa riyadu salihina kɔnɔna lajɛ u b'a fɔ ko f'olu tun bɛ ɲini ka boli tellement que kira bɛ jɔ cogo min ala ɲɛkɔrɔ i bɛ jɔ min kɛ ala ɲɛkɔrɔ i bɛ tɔɔrɔ min santi a la o de b'i jurumu yafa bonya o ko in kɛtɔ e la ala ye dɛ o de ka bon o la kira tun b'a kɛ f'a sen tun bɛ funu a tun b'a dɔn k'a sen tun bɛ funu an ba ayisa tun b'a fɔ k'a k'a sigi k'a sen bɛ kan ka funu munna a bɛ sɔn k'a sen funu ala ye munna gundo de b'o la ko dɔ de b'o la a mago bɛ fɛn dɔ de la donc o la a ye seli su tan in na o ye su tan in baara fɔlɔ ye a baara dɔ fana ye jumɛn ye ala kosuma a ye ala kosuma ta nin su tan in na ala kosuma minnu b'aw bolo o ka ɲi mais mɔgɔ i b'i yɛrɛ programme di c'est comme sunkalo jɔlen filɛ nin sisan an ye nin fɔ an ka sunkalo waajuliw daminɛ la n ko ni sunkalo bɛ na mɔgɔ kan ka labɛn minnu kɛ a dɔ ye k'i yɛrɛ programme tiɲɛ don sunkalo nana sɔrɔ e tun bɛ wurudi min kɛ astagfirullah e tun bɛ siɲɛ kɛmɛ de kɛ subhanallahi siɲɛ kɛmɛ la ilaha illallah siɲɛ kɛmɛ peut-être o tun ye wurudi bannen o ye kalo tɔw ye mais est-ce que sunkalo man ka kɛ ten e bolo e man ka sunkalo wurudi kɛ astagfirullah siɲɛ kɛmɛ ka da yan sunkalo valeur ka bon o ma n b'i ɲininka telefɔni min b'i bolo réseau minnu b'i kun i ka telefɔni kan n'i bɛ wele kɛ n'a ye don min n'u ko ko sini ni maa min ye kɛmɛ k'a kan an b'o kɛ waa kelen o bɛ kɛ sini dɔrɔn de sini y'an ka donba dɔ ye o ye réseau nali anniversaire ye o y'a san yɛlɛma ye e bɛ mun kɛ i b'i labɛn ka sini makɔnɔ sini kɔni tɛ ne dan ne na kɛmɛ kɛ n kun hali min tɛ kɛmɛ k'a kun sini o bɛ kɛmɛ k'a kun min ka baara ye mugan talen o bɛ yɛlɛ sanfɛ min ka baara ye bi naani ye o bɛ yɛlɛ min ka baara ye bɛɛ bɛ dɔ fara i ka tata kan mun na parce que ko bi ye don ye ninnu bolo n'i ye kelen kɛ a bɛ caya bon e b'o min kɛ o don peut-être tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ ala de b'a dɔn mais ala min ko ko sunkalo a bato tile kelen a bato kelen danfara min b'a ni kalo tɔw cɛ danfaraba de don min se ka fɔ e bɛ sɔn o kan na astagfirullah kɛmɛ kelen b'i bolo o bɛ don e tɛ fɛn far'i ka la ilaha illallah kan o bɛ don i tɛ fɛn far'i ka nafila seli kan o bɛ don e tɛ fɛn far'i ka ala ko foyi kan est-ce que kisiko kuma min b'e da i dalen b'a la est-ce que alijana ko kuma min b'i da i dalen b'a n'i dalen b'a la a filɛ alijana filɛ i kɔrɔ donc o la ni nin ɲɔgɔnna su tan sera an ka yɛlɛma don an ka fɛnw na ala ko suma minnu b'an bolo an bɛɛ de ko dɔ ye bɛɛ k'a lajɛ ka yɛlɛma don i ta parce que su tan in ɲɔgɔn tɛ yen donc fɛn min ɲɔgɔn tɛ yen baraji la o kɔrɔ n'i ye min kɛ o kɔnɔ o fana ɲɔgɔn tɛ yen sara la fɛn min ɲɔgɔn tɛ yen jurumu yafa la o kɔrɔ n'i ye min kɛ o kɔnɔ o don o jurumu yafa ɲɔgɔn tɛ yen fɛn min ɲɔgɔn tɛ yen ala kanu na o kɔrɔ n'i ye min lawaleya k'o caya o kɔnɔ o ɲɔgɔn tɛ ala kanu na i bɛ ala kanu min sɔrɔ a kɔnɔ i t'a sɔrɔ kalo tɔw la ala ka funu de bɛ ban alijana bɛ tile ka dayɛlɛ ka si ka dayɛlɛ fo ka taa tan laban ban ala tɛ funu nin tan laban in na maa si kɔrɔ ala ka hinɛ de ka bon a ka yafa ka bon a ka nisɔndiya ka bon a ka hami dilan ka bon i bɛ fɛn fɛn miiri ko maa kan ka ɲini ala fɛ tan laban in na ala ka o bɛɛ de ka bon donc o la ni tan laban in sera an b'a ɲini mɔgɔw fɛ a kɛra ɲinan ta ye o aw minnu na video in sɔrɔ a kɛra i ka ɲɛnɛmaya tɔ kɔnɔ sa o n'a tan y'i sɔrɔ ɲɛnɛmaya waati o waati dɔ fara i ka ala ko suma jatew kan n'i ye min kɛ ala ye i b'o de sɔrɔ koyi i ma min kɛ i t'o sɔrɔ dɛ wa a bɛ sɔrɔ yan de laara bɛ ɲini diɲɛ de kɔnɔ laara diɲɛ diɲɛ yɛrɛ ye laara ɲini yɔrɔ ye i bɛ ka fɛn mɛn dɔnnibagaw da alijanna ni ni ni yan de a bɛ ɲini a tɛ ɲini lahara ni i kabara ee o ye jɔn ye han n'i kabara o ye jɔn ta ye nka a e ma sa fɔlɔ mɔgɔ tɔgɔ t'a kan ko karisaw de ta don jamana mɔgɔ tɔgɔ t'a kan alijana filɛ siya tɔgɔ t'a kan fimanko t'a la jɛmanko t'a la mɔgɔ kalannenko tɛ kunfinko tɛ karamɔgɔko tɛ kalandenko tɛ mun ko don ala ɲɛsiran ye o bɛn bɛ bɛɛ la fantan bɛ se ka siran ala ɲɛ faama yɛrɛ bɛ se ka siran ala ɲɛ o bɛ o bɛnnen bɛ bɛɛ la ani ka baara ɲuman kɛ a banna donc o la nin tan laban in n'a sera ka dɔ fara ala ko suma kan an b'o ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ